igbo be anyị nọdụ nụ mma abịakwa m ọzọ n'oyi lekene ife na-emere n'ụwa ka m na-ekwu n'oyi na e nwere nwa igbo ji kacha ibe n'oyi a sịkwa onye achụna nwa enwe enu na nne mụrụ ya n'elu n'oyi ị mana ofu onye ka m na-ekwu n'oyi a mana ka arụsị epena mpe ọkwa aka naabọ ka e ji ebu n'ihe bụ na a sị n'ụtụ dike mụrụ odogwu mana odogwu amakwana dike aka n'oyi gbuo dike gbuo dike na mgbe ife dike ruru a ma-achọbakwa dike n'uhoyi ofu nwa anyị ji eji igbo ka mụ na-ekwu n'uhoyi ofu nwa anyị ji dị ebube ka mụ na-ekwu dị na-ekwu dị n'uhoyi ya bụ nwata ka mụ na-akpọ dị n'uhoyi ya bụ nnukwu mmadụ ka mụ na-ekwu maka ya n'uhoyi onye dị ka mụ na-ekwu maka ya n'uhoyi obi nwa cubana n'oyi obi nwa cubana n'odogwu n'oyi gị ka mụ na-ekwu maka ya n'oyi obi nwa cubana n'oyi a sị na mgbe ị kwara nne gị n'ọ dịka ebe a na-ere efi n'oyi maka ife ọma iwere nne n'ụwa na echi kakwa n'oyi na ndị i nyere aka na ọ karịka n'obi cubana foundation ndị i mere mma na ọ karịgo n'oyi ọkwa gị sị m kere gị ezi enyi gị nụ kere m ndị na-emere gị ife kerekwasị ndị ị na-emere ife n'oyi ka m buru ekene wee jebe n'uweoyi nekene ofu nwa gbara agba n'uweoyi ofu onye so na ndị igbo ji eme ọnụ na cubana chief priest n'uweoyi ọkwa gị ka mụ na-ekwu maka ya n'uweoyi cubana chief priest ọ na-adị izi mmadụ iyi uwe ọcha n'uweoyi ya bụ uwe ọcha n'u site n'elu ruo na ala n'uweoyi na m yibedo uwe ọcha onye ya ga-asara m ya n'oyi a sị na m eyibekwa uwe ọcha onye ya ga-asara m ya n'oyi obi cubana n'ị dị egwu na obi cubana n'ihi sochi ibe n'oyi ọkwa gị sị m mara mbem gaba n'ife m na-eme na ọ dị gị mma n'oyi aga m amara gị mbem mbọsị mụ na gị ga-afụ n'iru n'iru na m ga-etiri gị ọja n'uwe jọtugo ndị mma n'oyi a sị na okenye kwacha akpịrị ndị mmụọ atọrọ ntị n'ana n'oyi mana ife anyị kwuru n'ọ na-emedu n'uwe ka m udo ododo wee cheta ndị ezi ọyị gị ndị isi m uke n'uwe ị mana ife dị n'anị ọba n'oyi ofu nwa gị ka mụ na-akpọ dị n'oyi kwizi na ipe ọnụ na-eke m n'uwe lọka ilu saị na ohere isoke m wee biri n'uwe nwoke gbara agba n'ụdị ojii wee buru afụ ọnụ n'uwe lekene na ya bụ ife na ọ maka mma nụ na obi cubana anyị zuru ka eme n'uwe ị mana ị nwere evu nwee mfụnụ na ị nwere ife igbo na-eri n'uwe ịmana ịbala na-azụ nwa na ị zụrụ ọra wee zụkwa ọra wee site n'ọra wee zụkwazikwa ọra n'uwe tineta anya bụ ihe ka a na-ekwunu a ga-agụdo ole rara ole n'uwe akwado nwata na-eme ọgọ n'okporo ụzọ na nke inechere sị ya bịa bụrụ ọgaranya nye agaba akwụkwọ n'efu n'uwe nya bụ ife na o riri m ọnụ n'uwe nya bụ ife na o rigbo m ọnụ n'uwe mana ezigbo mmadụ adọrọ ọnụ mfecha dọnuwe na a sị na a na-ebu a na-ebu na a ga-ebunwe obi cubana n'uwe obi cubana n'anị ọba na n'uwe maka na na-adị mfe nọ na na-adị mfe mbụ n'inuwe odogwu nwoke nuwe nwoke gbara agba nu odogwu nwoke gbara agba nke ukwuu. Ai! obi cubana